bi ye kari desanburu kalo tile saba san ba fila ani mugan ni saba an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ mifa communication jabaranin na ni wagati na an bɛ aw ladɔnniya ko nin aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka mara cɛmabɔli koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye an ka bamakɔ disitiriki mɛri ni o ye mise adama sangare ni a ka cɛdenw bila ka bɔ baara la k'a sababuya kɛ ko baara min kalifara u ma ka ɲɛsin mara kɔnɔna kow ma ko u ma se ka olu waleya o dɔ ye min ye mara lasaniyali ye k'u tɛ ka se ka o koɲɛw ɲɛnabɔ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na ani fɛn wɛrɛ caman n'an bɔra yen an bɛ taa kidalikaw fɛ yen min ye general alaji gamu ye ale sugantira conseil des ministres maaw fɛ ka kɛ min ye kidal gouverneur ye u ye a ɲɛnatɔmɔ ka da a yɛrɛ ka cɛsiri kan don tɛmɛnenw na a ye minnu waleya kɛlɛkɛyɔrɔ la kɔrɔnyan fan fɛ u ye a fɔ ko u b'a dɔn cɔ u y'a bila pilasi min na ko ani o ka kan sabula k'u dalen bɛ a la k'a bɛna a seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye basigi o bɛ se ka na kidali marabolo la cogoya min na wa fana ko min ye jamana ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ n'olu tun datugunen don k'a bɛna a seko ni a damayira bɛɛ kɛ yaasa o baaraw bɛ se ka daminɛ kura ye cogoya min na alamisadon novanburukalo tile bi saba san ba fila ani mugan ni saba narakaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ duuru tɛmɛnen kɔ ni miniti bi saba ye min y'an ka finitigilakaw ye u ye dansigi banbanci wale dɔ la min kun tara ka ɲɛsin u ma ka a ta yenkaw yɛrɛ da u ko ko min ye banbanci wale maa tan ani duuru ko an ka finitigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ u la ani ko maramafɛn caman fana u sera ka tɛgɛ kɛ olu fana na an bɛ a fɔ ko ala ka an ka finitigilakaw dɛmɛ halisa u ka nin banbanci wale kɛlɛli la o b'an nataa an ka kɔkan kunnafoniw na arabadon novanburukalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni saba min ye niger finitigilakaw ye u ye tɛgɛ kɛ banbanci wale tigilamɔgɔ maa mugan ani naani na u ka jamana kɔnɔna la kɛlɛkɛyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔ min ye maramafɛn min ni an b'a fɔ a ma ko AK 47 u ye o duuru minɛ fo ka taga se mugu jugu caaman ani fana ɲɛnaminimafɛn bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko dɔrɔgu u ye o fɛnɛ caaman minɛ fo ka taga se moto tan ani kelen ma eh, mɔbili min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko toyota u ye tɛgɛ kɛ o kelen fana na fo ka taga se wari kasabi min bɛ taa i jɔ miliyɔn bi saba ani kɔnɔntɔn murumuru wɔɔrɔ la u ye tɛgɛ kɛ nin bɛɛ la nka min kɛra dusumakasako ye min ye niger finitigilakaw ye u ka maa duuru o de ye joginna an b'a fɔ ko ala ka lafiya kɛ u ye ala k'u kisi a tɔɔrɔ ma o b'an na taa gine bisawukaw fɛ yen u ka finitigilakaw bɔra k'a yira diɲɛmɔgɔ ani u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen na ko jatigɛli kɛwale min tun taara ka ɲɛsin u ma desanburu kalo tile fɔlɔ ko u sera ka se sɔrɔ a ko kan ko alihamudulilayi basigi nana ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i ka baara la ko nka k'u ka jamana kɔnɔna la bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la o b'an segin ka na an ka ba maliba kɔnɔna la an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye abudulayi jɔpu ye ale ye burkinakaw ka minisiri ni ale ye olivia aranyanye wende urumba fo ka taga se nizɛrikaw ka cɛba bakari yahu sangare u bisimila ba maliba kɔnɔna la yan nɔ u ye barolasigi kɛ barolasigi min kɔnɔna la u ko u bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɛ yaasa min ye nin jamana saba ye cogoya min na u bɛ se ka se sɔrɔ banbanciwale tigilamɔgɔw kan wa ko o dɔrɔn fɛnɛ tɛ états du sahel bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan yaasa bɛn ni kelenya bɛ na u ka jamanaw kɔnɔ cogoya min na banbanciwale bɛ se ka kɛlɛ wa ko u bɛna u seko n'u damayira fɛnɛ kɛ ka hakilinaw sigi sen kan yaasa min ye jago ye o bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na nin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama san tan ani kelen tɛmɛnen kɔfɛ an ka finitigilakaw kun tɛ kidalikaw fɛ yen nka ala ni malidenw yɛrɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma n'u ka duwawu n'u ka jija an ka finitigilakaw sera ka don kidalikaw fɛ yen novembre kalo tile tan ni naani tɛmɛnen o hukumu de kɔnɔna la a bɛ se k'a fɔ ko kidali kɛra dugu kura ye sabula min ye an ka finitigilakaw ye n'an ko olu ma ko polisiw fo ka taga se garidi ani protection civile ma olu seginna ka taa kidali yaasa min ye hadamadenw u bɛ se ka u lakana cogoya min na ani u bolofɛnw wa fana min ye u ye guvɛrinɛri kura fɛnɛ sɔrɔ ni o ye general gamu ye ale sisan bɛ taa i jɔ san bi duuru ani seegin na an bɛ a fɔ ko ala ka an ka finitigilakaw dɛmɛ u ka nin baara in na ala k'u lakana ala ka sebaya di u ma nin kɛlɛ in na tarata don novamburu kalo tile mugan ni segin san ba fila ni mugan ni saba bankasikaw fɛ yen nɔ kari dɔ tun bɛ ka bɔ bankasikaw fɛ yen nɔ min ye banbanciwale tigilamɔgɔw ye u ye tɛgɛ kɛ nin kari in na yenkaw yɛrɛ ka fɔli la u ye a yira ko min ye kari nin ye maaw tun bɛ a kɔnɔ ko banbanciwale tigilamɔgɔw ye u minɛ paru ani sɔngobiya ni ɲɔgɔn cɛla de la u ka sira min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko la route nationale 15 u ye tɛgɛ kɛ kari in na o yɔrɔ la ka sɔrɔ la ka u kun da u kan ka taa n'u ye yɔrɔ la maa yɛrɛ tɛ yɔrɔ min yɔrɔ dɔn ayiwa wele bɛ bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko u ka wuli ka u seko n'u damayira kɛ yaasa ni banbanciwale min bɛ ka ta ka ɲɛsin hadamadenw ma bankasikaw fɛ yen nɔ ko dan bɛ se ka sigi a la cogoya min na ani banbanciwale tigilamɔgɔw taara ni maa minnu ye olu bɛ se ka kɔsegin ka na u ka denbayaw kɔnɔ hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ an b'a fɔ ko ala k'u lakana jumadon novamburu kalo tile mugan ni naani tɛmɛnen kɛɲɛbakaw fɛ min ye mariyamu togola ye ni ale ye kɛɲɛba polisi sergent chef ye ni den naani bɛ a bolo den naani ninnu yɛrɛ la den fitinin dɔ bɛ a la min bɛ sin min ale fatura ale su taara ye a ka sokɔnɔna la nka nin wagati in na fɛn min kɛra a ka fatuli sababu ye o ma se ka dɔn halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se ka o kun dɔn cogoya min na an b'a fɔ ko ala ka hinɛ a la ala ka yen wusaya a ma ni yan ye a taara ka den minnu to a kɔ ala ka barika don u la ala ka u kanda n'an bɔra yen an bɛ taa gawokaw fɛ yen nɔ n'an sera gawo tɛntɛnyankare mara la an bɛ taa yen olu ka sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen min ye banbanciwale tigilamɔgɔw ye n'an b'a fɔ olu ma ko gnim olu taara banbanciwale ta ka olu sɛgɛrɛ wa maa ninnu yɛrɛ ka fɔ la u ye a yira ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ko nin ye u siɲɛ filanan de ye ka taa banbanciwale ta ka u sɛgɛrɛ u ka sanubɔyɔrɔ la k'u bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma yaasa u ka u seko n'u damayira kɛ cogoya min na u fana bɛ se ka u ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ banbanciwale tigilamɔgɔw ma degun lase u ma nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an bɛ an ka dibilabaara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara la wa aw minnu yɛrɛ sɔgɔlen bɛ an ka jabaraninso la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ko ala ka na ni basigi ye halisa an ka jamana kɔnɔna la ala ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka se ka an ka jamana in ka a magoɲɛkow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ala ka se ni fanga di an ka finitigilakaw ma ni ala ma aw ni ne ka jɔnya jɔ an na ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran